So arís le na ceisteanna seo, ní dhéanfaidh mé gach uile píosa dóibh nuair atá i bhfad níos mó ná píosa amháin le déanamh. So mar shampla ceist a haon ar leathanach 79, déanfaidh mé y is cothrom le cosine 6 x. So an dara píosa. So an dy dx.

dy dx. Anois in ionad sine beidh cosine agam. Coimeádfaidh mé an uillinn mar atá sé agus ansin déanfaidh mé difreáil ar an uillinn so beidh sé dó. So beidh sé dó cosine dó X móide trí. Anois déanfaidh mé V i. Y cothrom le tan X cearnaithe dy dx. So, le haghaidh tan, we have sec, cearnaithe. Coimeádfaidh mé an uilleann mar atá sé, agus ansin déanfaidh mé difreáil ar an uilleann, beidh sé dó X. So, dó X, sec, cearnaithe, X, cearnaithe. Déanfaidh mé V I I, Y, cothrom le, sine, leath, X. Is féidir linn é a scríobh chomh maith mar sine X thar dó.

Agus le na ceisteanna seo obviously ba cheart go bhfuil an Formula Book oscailte agus in úsáid an t-am ar fad le haghaidh na ceisteanna seo. chun check a dhéanamh ach go háirithe le sine agus cosine because beidh sé deacair cuimhint cén ceann a tugann an lúide mar shampla. So, ceist a trí ar leathanach 80. Caithfidh muid dy dtheta a oibriú amach le haghaidh gach ceann de na ceisteanna.

Téann sé go dtí sec cearnaithe theta. So caithfidh mé é sin a scríobh mar tan theta cearnaithe ar dtús agus tá an tan two theta go breá. Tá sé sin réidh chun dul. So anois tá muid ag deighleáil leis an chain rule nuair atá sé scríofa leis an cearnaithe amach ansin mar sin. So dy d theta. So chéad rud ag déanamh an chain rule beidh sé dó tan theta i gcumhacht a haon agus ansin caithfidh mé an difreáil a dhéanamh leis an tan theta so beidh sé sin fá sec cearnaithe theta agus ansin an tan dó theta téann tan go dtí sec cearnaithe so beidh sé sec cearnaithe dó theta agus caithfidh mé an difreáil a dhéanamh leis an uilleann so beidh sé sin fá dó.

Níos éasca níl fhios agam más rud é go raibh an dara téarma sin scríofa mar sin nuair atá tú ag déanamh an difreáil because beidh fhios agat go bhfuil sé haon fá haon ceathrú agus ansin caithfidh tú an cúig sin a bhaint suas duit. So dy d theta le haghaidh an ceann seo. Cosine, rachaidh sé sin go lúide sine, lúide sine ceathair theta fá ceathair. Ansin an cosine, now Fágfaidh mé an lúide lasmuigh, saghas, so beidh an lúide fós ansin. Rachaidh cosine go lúide sine, so beidh sé lúide sine theta thar ceathair. Agus ansin caithfidh mé an difreáil a dhéanamh leis an uillinn, so nuair atá sé sin déanta agam gheobhaidh mé a haon thar ceathair. Agus arís chun é sin a simpliú, lúide ceathair sine ceathair theta, agus anois móide sine

cothrom le. So, leis an chain rule arís, lasmuigh de na lúibíní we have three tan theta cearnaithe. Ansin caithfidh mé an difreáil a dhéanamh leis an tan, so beidh sé sec cearnaithe theta, agus leis an chúig beidh sé náid. So, an freagra ná trí tan cearnaithe theta fá sec cearnaithe theta. An chéad cheist eile ná ceist a ceathair. Déanfaidh mé an dara píosa amháin. Agus arís, más rud é go bhfuil tú ag iarraidh na ceisteanna eile, abair liom. So, deireann sé fiú sa cheist seo go bhfuil riail an toraidh ag teastáil anseo, but ba cheart go bhfuilimid ag faire amach de sin ar aon nós, 'cause ní deirfidh sé é sin sa scrúdú. So we've u agus v. So an formula b'fhéidir ar dtús, dy dx, so u cothrom le x cearnaithe, du dx cothrom le 2x. V cothrom le cosine x, dv dx cothrom le lúide sine x. Agus ansin. So beidh sé lúide X cearnaithe fá sine X móide 2 X fá cosine X. Ceist a 6 So tá an f of X tugtha dúinn, tá sé cothrom le cosine X fá tan X, agus deir sé linn gur caithfidh muid thaispeáint go bhfuil f dash X is cothrom le cosine X, so tá an freagra againn cheana féin. So arís tá sé sin riail an toraidh, U agus V.

Tá cosine cearnaithe X cothrom le haon lúide sine cearnaithe X, so is féidir liom an haon lúide sine cearnaithe X a athrú go dtí cosine cearnaithe X thar cosine X agus tá sé cothrom le cosine X. Tá gach seans gur féidir leat an ceist sin a dhéanamh. le céimeanna difriúla. Tá sé an-úsáideach na rialacha sin a scríobh síos ar an leathanach chomh maith chun a bheith cinnte go bhfuil tú ag úsáid i gceart iad. Agus an cheist deireanach ná ceist a hocht. Tan X cothrom le Sine X thar Cosine X. So tá siad ag iarraidh go mbainfidh muid úsáid as. Riail an lín chun thaispeáint go bhfuil D, dx, tan X, go bhfuil sé cothrom le sec cearnaithe X. So tá gach chance go mbeidh na rialacha sin ag teastáil arís. Feicfidh muid. So, chun é sin a dhéanamh, we have U thar V. So, U cothrom le sin X.

an riail sin, le haghaidh ceist 8 agus an ceann sin chomh maith.